mamala nga ye sari aw bisimila aw ka eh, seko ni dɔnko baro kɛnɛ kan ni o ye abubakar ye seko ni dɔnko cɛnw doli ba la o bɛ tɛmɛ faso kanu fɛ bi an b'an yɛrɛ sɔrɔ yoroso ni o bɛ kucala region fɛ ni ale ye miyankaw ka dugu belebele bi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hukumu min kɔnɔna na o ye miyankaw ka lajɛ belebele min bɛ kɛ san o san n'u b'a wele ko eh, semaine nationale de mamala ni o ye miyankala bɛɛ lajɛlen ka eh, ɲɔgɔn kunbɛnba ye a tako naani na o bɛ ka kɛ yoroso yan nɔ an y'a ŋaniya ka se ka an ka bi seko ni dɔnko cɛnw baro ta k'a sɛmɛ o ɲɔgɔn lajɛ in na bawo o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min kan ni u ka fɔlifɛn kɔrɔw ni o ye laadalafɛn kɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ miyankadenw bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ka se ka miyankaya danbe lawaleya cogo min na o kɛnɛ dɔ ye semaine nationale de mamala ye k'a ta miyankaw ka balani la ka taa se eh, bɔlɔn ma n'u b'a wele ko gbogo ni o ye fɔlifɛn dɔ ye fɔɔ ka taa se lo ma ni o ye masiki dɔ ye ni ale be bɔ minanba fɔɔ ka taa se ganaw fana ka balani ma u bɛɛ lajɛlen be ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni semaine nationale de mamala in na fɔɔ ka taa se ɲɔgɔ ma ni o fana ye fɔlisen dɔ ye

o de kosɔn k'a yira k'a fɔ bi bi in na an bɛ eh, yoroso ka se ka seko ni dɔnko kɛnɛ dɔ ɲanamaya ka se ka ni kura fiyɛ tugun mali seko ni dɔnko la i n'a fɔ an b'a fɔ an ka jɛmukan tɛmɛnenw kɔnɔ cogo min na seko ni dɔnko mali ye o dugu belebele ye o sabati yɔrɔ belebele ye mali ye donc n'i ko eh, mamala o ye miyankaw yɛrɛ wele tɔgɔ ye i n'a fɔ u ka kan na i n'a fɔ n'i ko bamananw ma ko bamananw eh, eh, bamanankan yɛrɛ jɛlen na donc miyankaw fana wele tɔgɔ ye mamala ye san o san u bɛ ɲɔgɔn lajɛ ka se ka taa nin lajɛ in kɛ eh, dugu kelen na miyanka dugu kelen na min ni miyankaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kenparana kɔfɛ ɲinanta ala ye o kunsin yoroso ma yoroso tile naani kɔnɔna na miyankaw bɛna u danbe lawaleya miyankaw bɛna u ka laadalakow don ba la miyankaw bɛna u ka seko ni dɔnko don ba la an ye o caman ye kɛnɛ in kan yan deja i n'a fɔ aw bɛ ka a ye eh, jaw la cogo min na ninnu ye fɔlifɛnw ye minnu ni miyankaw ye a don ba la ni u ma tunun miyankaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔn ni u b'a wele ko gbogo ɲɔgɔ olu ye fɔlifɛnw ye minnu ni a sɔrɔ ka gɛlɛn yɔrɔ gɛrɛ la eh, ni miyankala tɛ o de kosɔn bi eh, yoroso ale bɛ kɛ seko ni dɔnko faaba ye anw bɛ se ka a wele cogo min na o de kosɔn an ka nin seko ni dɔnko barow tako tan ni sabanan ala ye o bɛn yoroso ma aw bɛ se ka mun de fɔ eh, semaine nationale de mamala kan aw bɛ mun dɔn mamala la aw bɛ mun dɔn miyankala la aw bɛ se ka mun de fɔ miyankala kan ka fara ne ka nin fɔlen ninnu kan fɔlifɛnw fo ka taa se laadalakow ma aw bɛ se ka mun gɛrɛ fɔ ka fara nin kan an bɛ foli lase miyanka bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye nin lajɛ ni a diyara i bɛ se ka dɔ gɛrɛ fara a kan cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la